Дунейм тету лъэпкъыр Алыхьышхуэм дыкъигъэщӏа? Дэнкӏэ умыплъэми, псори къэзгъэщӏар Алыхьышхуэра? Уеблэмэ, уафэхэри щӏылъэри, жыгхэри хьэкӏэкхъуэкӏэхэри къэзгъэщӏар Алыхьышхуэ лъагэу лъапӏэра? Къигъэщӏауэ лъэпкъми, къалэн зырызыххэ яӏэ дэтхэнэ зыми. Бгыхэми зы къалэн ягъэзащӏэ, жыгхэми ара, хьэкӏэкхъуэкӏэхэми ара, псори къыщӏигъэщӏыжа цӏыхухэми къалэныншэу дунейм къытригъэхьаӏым Алыхьышхуэм. Атӏэ, еплъыну? Алыхьым и жыӏэм щӏэт, Алыхьым и жыӏэм щӏэмыт жэуэ и кӏэм дей и зыныкъуэхэр жыхьэнмэм хэхуэну, и зыныкъуэхэр жэнэтым хэхуэну апхуэдэу щытура? Цӏыхухьэри дыкъигъэщӏуэ дыкъызыхинакъымэ, атӏэ, диныр къытхуригъэха, бегъымбархэр къытхуригъэха, иужьрей бегъымбару Мухьэмэд бегъымбар, Алыхьым и нэфӏыр щыхуэ, хъуэхъум я нэхъыфӏыр зылъэӏэсыныр къытхуригъэха Къурӏэн лъапӏэ къытхуригъэхащи, мис ахэр ди гъуазэу дыпсэумэ, дыунауэра, ды насып ди насыпура. Ауэ ди жагъуэ зэрыхъунщи, дэ, адыгэхэр Алыхьым и фӏыщӏэуэ дымуслъымэнхэщ псорикӏ, ауэ, Диныр къыщытщӏэжыр зыгуэр лӏэмэ е зыгуэрым къишэмэ, диныр къэтщӏэжура. Абдем дей, ефэнды, нэгъуэщӏ жыдоӏэри дыкъыдыувэ. Ауэ диныр сыт щыгъуи тхэлъын хуей дэ. Ефэндыи дыщымыгугъуэ, нэгъуэщӏхэми дыщымыгугъуэ, дэ дини дыхэлъын хуей, муслъымэну дыщытын хуей. Алыхьым къыддилъагъун хуей дэ дызэрымуслъымэныр. Муслъымэнхэр хэт жыпӏэу щытмэ, муслъымэнхэр ар Алыхьыр зыгъэзакъуэхэра, нэмэз зыщӏхэра, нэщӏ зыӏыгъхэра, зэкят зытхэра, Алыхьым папщӏэкӏэ хьэж зыщӏхэра, куэд къызыщӏеубыдэ мыхьэнэм, ауэ Ислъам и пкъоуэ а итхур еубыдыр. Нобэ а ӏуэхугъуэхэр дэгъэлэл тщӏа, къэдгъэлэла, ауэ пщэдей дылӏу щытмэ, Алыхьым и пащхьэм дей жэуап псоми тхьыжыну, абдей къэгъазэ щыӏэжынукъымэ. Алыхьым и пащхьэм ихьэжа цӏыхум хьэкъыр къыгурыӏуэну, лӏа нэужькӏэ, пэжыр къыгурыӏуэну, Алыхьым елъэӏуну, уа, си Тхьэ, къызгурыӏуа псори, хьэкъыр, иджыри зэ сыкъэгъэщӏэж, сыкъэгъэщӏэжи, уэ узэрыхуейм хуэдэу дунейм сытетыну, уи унафэ згъэзащӏэу жиӏэнурэ къелъэӏунущ, ауэ Алыхьышхуэм апхуэдэ утыку иритыжынукъымэ. Уэ уиӏа зэмани бгъэзэщӏакъымэ, иджыри зэ бгъэзэщӏэжми, сэ си жыӏэм ущӏэтынукъым, жиӏэнурэ апхуэдэ. хуитыныгъэ къритыжынукъымэ. Ауэ дэ нобэ дыпсэу, нобэ ди псэ ӏутщ. Пщэдей къэхъуну зыри тщӏэкъымэ, дылӏэмэ къэнэжа, ауэ дыпсэухукӏэ, зэтхъуэкӏыну ӏэмэ дыхуитщ. Нэмэз дымыщӏмэ, нэмэз щӏэдзэнми дыхуитщ, гуэныхь тщӏэмэ, гуэныхьри къэдгъэнэнми. дыхуитщ. Псори щыӏэ, къэнэжар дгъэзэщӏэн къудейуэ-ра ди фӏэщ хъумэ, дехъуапсэмэ жэнэтым, дыщыгузавэмэ жыхьэнмэ мафӏэм. Бегъымбарым сэлаллаху гьэлей уэсэлэм жиӏа, Псапэ къызэрыблэжь хъуну псори сэ фэзгъэщӏащ, жиӏа, гуэныхь къызэрыблэжь хъуну псори фэзгъэщӏащ, жиӏа, абы и зэхуакум дэтыр шэч зыхэлъыращи, шэч зыхэлъыр къэвгъанэ, жиӏа. Аращи. Муслъымэнхэм нобэ дэ ди къегъэлыпӏэ хъунур ислъам динрэ, ислъамыр тхэлъу, зыгуэр лӏа нэужькӏэ къыщытщӏэжыныр, сыт щыгъуи дигу илъуэ, Къурӏэни дже деджэфуэ, духьэхэри тщӏыфуэ, ди лӏахэми сэбэп дахуэхъуфуэ дунейм дытетын хуей. Амыхъуамэ. Емыкӏукъэ, уи адэ лӏарэ, уи анэ лӏарэ, уэ зыри пхуэмыщӏыуэ, уи нэ къижыуэ лъэныкъуэкӏэ ущытуэ, хамэ цӏыхухэр къакӏуэ уи ӏуэху пхузэрахьуэ, джыназэр тращӏуэ, уи ӏуэху ирагъэкӏуэкӏыуэ. Апхуэдэ къэмыхъун щхьа? Ди гум къеуэмэ, жэнэтыр дыфӏэфӏмэ, жыхьэнмэр дыщыгузавэмэ мы ӏуэхухэр дэ дутӏыпщ хъунукъымэ, гузавэхэм теухуауэ, ахэр къызэфӏэӏуэхум теухуауэ мы псалъэхэр я гум хыхьэн хуей. Аращи, дэтхэнэ зыми Алыхьым гущӏэгъу къытхуищӏ. Алыхьыр арэзы зыхуэхъунухэм ящыщ Алыхьым дищӏ. Муслъымэну псэун Алыхьым дищӏ. Муслъымэну лӏэжыни Алыхьым дищӏ. Муслъымэну дыкъагъэтэджыжми жэуап зыхьыжыфын муслъымэн Алыхьым дищӏ. Зэхэтхам и сэбэп Алыхьым къыдигъэкӏ.